Yeah. Hey, now I want call my name. So that you know where it is Hello? coming from.
Hello, bịa ọrụ. Ọrụ, ee, ọ mụa na-ekwu. Ee, nwoke ahụ i rige nwaanyị ya. ọ mụa na-ekwu ọrụ gee ntị ọ wụ ekwentị onye eke ka m ji akpọga gị ihe a ka m gwakwa gị eziokwu ee jikwe n'ọnụ gị gwa ha na ahapụga m ka m ji nwayọọ lawa ee na gịnị mere na m gburu gị mma m gbutekwara nụ gị ya ihe i ji wụrụ nwoke ka m chọrọ ịchabi gị ya na m gbupụrụ ya ịgwa gị eziokwu ị gaghị adị ndụ akpọrọ m ndị eke ya ihe ọ pụtara wụ mgbe ọbụla m pụrụ na-aga ịchọ aka ọrụ gị abịazie na-arụ nke gị ebe nwaanyị m nọ aka ị hụrụ nga m nọ ekechiri m aka a just kpọpụta m from cell sị m ka m nwee ike kpọọ gị ee eh, ya na m kpọọ gị na maka na ị nwere ego ị gwara ha na ha dọsa m nga for for for for six months ya na ị ga-ewepụga ihe a n'ụlọ ikpe gwakwa ha because agwala m ụmụnna m na onye ọbụla gawara gị ije left and right nna ka m gwa gị eziokwu akwa awụ gị spiritual handcuff gwakwa ha ka hapụkwa m ka m lawa ya wụrụ maka nwaanyị m kpọrọwazie akwa i rige ya kemgbe esi nkwa ihe i rifọrọ ya kpọrọwazie but nkwa m na-ekwe gị wụ m shila nga a pụta ee eh? m shila nga a pụta ee eh? aka ị hụrụ nwaanyị nwaanyị gị ee eh? m richa ya m richa ya ee m riwere ụmụ gị ndị ka nwaanyị torole nọ n'IMSU ị ga-ahụ ihe ga-eme m richazi ya m arịọ mgbaghara mmehie chegharịa kwadozie maka ịga eluigwe but ma eji ụlọ ọkụ mmụọ n'ụwa ka anyị nọ n'ime ya eh, na ihe m ọ na-arụ ọrụ mba nwaanyị gị ka ị ga-ajụ ị jụcha nwaanyị gị gị jụọ ada gị nwaanyị ma ihe m ọ na-arụ ọrụ ị ga-ahụ ihe ga-eme gị ebe ebe ebe ihe ị na-eme ibe gị kpọrọ ụmụ nwaanyị ndị mmadụ ọrụ eh, ihe megọrị mma kpụrụ ụmụ nwaanyị ndị mmadụ na-eri nwa ihe gị maka na ị nwere ego i mebicha ezinụlọ mmadụ ọrụ m mecha gị ee eh, ọ nọ na ihe e tiri m n'aka ekweghị ịhụ m ya na ya na gị na-azụ fụga gị ọ gara afụ gị ụfụ maka egburu gị n'isi ọwụ n'isi ka m chọga igbu gị ebe ahụ ka m kara egbu ya mgbo ya mgbubie bọọlụ niile nyerela bọọlụ ka agawa ebe a bọọlụ ka agawa ebe a enwe enwe maka ga-afọ gị n'ahụ iwe bịa ọrụ akọtụkwala fon ahụ nsogbu anọ chere jọsụ ụmụnna m gawara gị ha ga-agara gị a ga-ahụ ihe ga-eme na ndụ gị
Yeah. Hey, now I want to call my name so that you know where it is coming from. Hello, Nze. Yeah, Nze ala, good evening, sir. Yes, Nze, biko ewela iwe anọ m na ala m zụrụ ezinụlọ unu n'aka. Ee. Yeah, ezigbo nsogbu nọ. mba wụdị maka ndị nyụga nshị n'ala nga ka m kwe na-akpọ ee nze biko ị ma na akwụchala gị ụgwọ ala a m kwụchara gị ụgwọ nwanne gị nwoke abịa sị m na ala wụkwa ala mpa unu m ewerekwa ego ọzọ gụrụ nye ya ee m kwụcha ya ụgwọ nwanna gị nke ọzọ abịakwa ugbu a na ọwụ enyi nwaanyị mpa gị mụtara nwa ọ sịkwa na ala sokwa wụrụ nke ya nze ihe m kwe na-akpọ gị ihe a wụ enweghị anọ m na aka ikwu ọtụtụ okwu maka na akwụọla m ụgwọ ala a 10 times but ihe m chọzi ime ka ha mara na ọwụ onye sị obi kara ya akwa hụrụ ala ya etige ụkwụ mba mba mba mba mba ije m ga-agara unu ọ wụdị na mmadụ ka m ga-aga aga m aga ya na mmụọ onye sị obi kara ya akwa ala ala m aka ọ gbasara ezi unu na ya wee otu unu esi eri ndị mmadụ onye bịa azụrụ unu ala ọ kwụchaa ọ kwụgharịa ọ kwụchaa ọ kwụgharịa otu a ka unu shi na-ana anatụ ndị ọwụla ma mmadụ na-ewerela e ala ihe niile nọ n'akpa ya agwụla akpa e, ala ọ gaghị enweta but m chọrọ ịgwa unu niile onye sị obi kara ya ya etige ụkwụ n'ala a na mmakwa na ọwụ nze ka m na-agwa okwu ee ama m na ala arị mma wụrụ ndị nze m ga-agwa gị na ala a na emebiele m ya ngwa tizie ụkwụ na a ka m mara ma ị ga-eri uru ya gwa ụmụnna gị e, chere nze kwara ihe i kwuru na-ekenye m ala ebe ọzọ na ka nze ọ wụ ka ka m chọrọ ka ala ka m kwụrụ ụgwọ ya and akwụọla m ụgwọ ya kwụọ niile ee ka udo chịa mba maka ka udo chịa ka m ji sị gị onye obi kara gwa na na ha bee tige tige na ụkwụ na ala a ma ele mere na ọ ga-abali mba ya wụ maka enyi nwaanyị mpa gị ahụ sị ọ mụtara mpa gị nwa na o sokwa nwere ala a Ya- a- okwu nke ya dị iche ị ghọtara okwu nke ya dị iche ama m nga m ga-akpafe gị ee but ala a am- ihe m ga-eji ya eme ama ebe ebido mee but gwa ndị ezinụlọ so onye obi kara ya tige ụkwụ anyị ga-ahụ ihe ga-eme mba ka udo chịa nọdụ n'udo